Igbo ekene m ụnụ Igbo mma mma nụ ụmụaka nọkwa ya ee anyị nọ ya maazị ụmụaka ruo nụ nso anyị erugo nso maazị e nwere akụkọ m ga-akọrọ ụnụ kọọrọ anyị ka obi dị anyị mma ifo chakpii wọọ nkịta nyara akpa nsị agwụ n'ọhịa ọhịa ogwu mara ọkụkọ anaghị epio ya epio akakụrụ eze ka udene ọkwa mmụọ chiri ya ọzọ o ruru otu ụbọchị otu ụbọchị eruo nnukwu ụganị dalụ n'obodo ụmụ anụmanụ nnukwu agụụ dị karịa nke dị n'obodo naijiria ụmụ anụmanụ niile enweghịzi ike iri nri ma n'ụtụtụ ma n'ehihie ma n'abalị e nweghịkwanụ onye e nwere ike ịgbakwute ka o nyere ibe ya aka obodo wee bụrụ igwe mbekwu nwa Anịga n'onwe ya kwanụ agụụ agụgidebe ya, o wee tachachacha ahụ nke bụ na o nwere ike ịgakata n'ụzọ o si n'okpokoro ya wee mịchapụ na-amaghị ama na-aga ọ gakatazie o wee chọpụtazie na okpokoro ya adịghịzi ya ọ nachighakwa azụ jee chọwakwa ebe okpokoro ya dị o wee jee yiri ya wee gawakwa nke a mere na ọ na-ewelechadị apịpịa kpọrọ nkụ wee panyechaa n'ime okpokoro ya ahụ ka o wee nwee ike na-aga ka ọ ghara ịgbụchapụzi ya n'ahụ mana eneke ntị ọba sị azị mụta atụha atụ agba ya nwa amụta ebeha ebe n'osisi wee bụrụ ya o wee ruo otu ụbọchị mbekwu wee jeharịkata n'ime ọfịa ebe ọ na-achọ ihe ọ ga-eri o wee kpata mkpụrụ akị ise o wee nwee nnukwu aṅụrị ọ sị ekene dịrị chukwu na enwee m ihe m ga-eji naa be m taa ekene dịrị chukwu na nwunye m agaghị eti m ihe taa ọkwa mgbe ọbụla e jechaa nata a ma ihe a gbara n'ụzọ ọ na e kutuo nwata a kwọ n'azụ ọ ma na ije bụ ọrụ mbe kene chukwu ọ chịkọrọ mkpụrụ akị ya wee jee chọba okwute ebe ọ ga-eti ya mbe wee rute n'okwute wee tie akị nke izizi daa o wee bụrụ na o mebiri emebi ihu ya malụ o wee tie akị nke abụọ daa ọ bụrụ na ọ dịtụ mma mana na ọ na-epuzi ome mbe wee were iwe wee taa ma akị ma ome ya Sị, nke a ọ gịnị mbe tie akị nke ịtọ daa o wee pụta o wee bụrụ nnukwute akị buru ibu mara nnọọ mma na-atụ akpịrị ihu ọchị waa ya mbe wee matịa aka ka ọ tụtụrụ akị ya o wee danahụ ya ọhọị họị họị họị ọ họtanwughị akị nwa wee dakpuru n'ọnụ ahụhụ dị ya n'akụkụ ebe ahụ mbe wee sị ọ wee ti nwa mgbe esi ha wee ma achụ nta ka mgbada dara ibi ya eji gbanahụ gị Taa ka ọ ya-adị. mbe wee rituo jee manye aka n'ime ọnụ ahụ ka ọ malụ ma ọ ya-afụ mkpụrụ akị ya tụtụrụ ọ bụrụ na aka ya na-akpamiga ya n'ime mbe wee sị anụ gbaa ajọ ọsọ agbaa ya ajọ egbe mbe wee kpakụọ ana tinye isi n'ọnụ ahụ wee fabanye onwe ya ka o jee tụtụrụ mkpụrụ akị ahụ o wee batazie wee fụ na ime ọnụ ahụ miri emi ọfụma ọfụma o wee fụkwa mkpụrụ akị ebe ọ na-agbadaga nwayọọ nwayọọ na-agbadaga mbe wee chụa ya ọsọ kitikitikitikitikiti ọ chụrụ mkpụrụ akị ya na-agbada ọ chọghịzi dị na ịma ebe dị ka ọnụ a gara kedụzi ụdị ọnụ wụ nke a bụrụ ibu n'ime ala mbe wee chụrụ akị ya gbadagide gbadagide jaa mbe wee fụ mgbe o rutere n'ime ala ala ebe ahụ fụ na ọkwa be ndị mmụọ ka ọ batara mana ụjọ atụghịdị ya na o chee ụdị agụụ na-agụ n'obodo ọ karịgo ọsọ nwaanyị na-agba o wee cheta ejide ala ya aka mbe wee matịa aka ka ọ tụtụrụ mkpụrụ akị ya ofu nwa mmụọ nọkwa n'ime ebe ahụ wee tụtụrụ akị ahụ taa ọfịọ mbe wee tie bunichaa onwe ya sụọ n'ana kpii bido akwa o bee bee bee bee ọ chịnie aka elu o bee bee bee bee bee ọ chịnie ụkwụ elu ọ gbaghalịa okirikiri sụọ onwe ya n'ala ụmụ mmụọ jibezikwa ya ejibe sị ya nwayọọ nwayọọ nwayọọ mbe wee sị onye ejine na ihe bụ mkpa ya kịtaa bụ ihe ọ ga-eji wee naba be ya na agụụ dị n'obodo ya na ọkwa n'akị a ka ọ tụkwasịrị obi ya na ezinụlọ ya ya mana kịta ha ya-agbakwa mbọ chọọ ihe ha ga-enye ya ka o jiri naa tupu ọ nwụnaa ha n'aka eze ndị mmụọ wee sị ya nwayọọ ya ebezina eze ndị mmụọ wee mee aka otu a igba pụta ya n'aka o wee bulu ya bunye mbe sị ya ngwa bulu igba a naba mgbe ọbụla gị na ndị be gị chọrọ iri nri ị kụọ igba ị gụọrọ ya egwu ọ ga-ewetara gị ihe unu ga-eri M- eze ndị mmụọ wee dọkwa ya aka na ntị sị mana ekwekwana ka mmiri metụ ịgba a mmiri metụkwa ya ọ ga-emebikwa mbe wee sị sị hapụziere ya okwu mbe buru ịgba ahụ naba mgbe ọ pụtaruchara n'ọnụ ahụ o wee kpụchapụ n'azụ sị ka ya nenekene ma ịgba ahụ na-arụkwa ihe a sị na ọ na-arụ o wee kụọ ịgba gụọrọ ya egwu

olili wee karịa aṅụrị jupụta ha obi ha wee na-eri na-aṅụ ka ha richara ya bụ nri mbe wee je debekwa ịgba ya mgbe ọbụla ha chọrọ iri nri mbe je butakwa ịgba ahụ akụọ elie nri ahụ wee na-edo mbe na-edokwazi ndị be mbe anaghị akanyezi akịrịka ọ na-eji ejide okwukwe ndị ụmụ anụmanụ ndị ọzọ wee bido na-ajụ ya nwanna mbe nke a ị na-edo ahụ ebe agụụ na-agụ agụpịa onye ọbụla ezi kedụzi ka o si mee O nwere ihe gbalụnụ o nwere oke gbalụnụ ị chọghị ịgwa anyị mbe sị sị ha sị ha hapụkene na ọ kwanụ ka ahụ ya dị ọ kwa na agụụ na-agụ ya ọ na-ebu ibu onye ya enyere ya aka fụfuo ya ọ hapụ ya gafere ama mma na ọ kwa ọnwụ ka ọ na-anwụ sị hapụkere na ya agbarịta ha ọsọ agba ya nkịtị o wee na ụbọchị na-aga e wee ruo otu abalị mbe na ụmụ ya nọkọ nọtakwa ka ha likwa olili e wee kụọ ịgba ahụ mmanya ọkụ ngwọ nkwụ elu na mmanya ike dị iche iche bụ ihe pụtara na nri ya pụtara na Mbe wee sị ụmụ ya, afụghị ka e mere, emee ka afụlụ. Ha wee dara mmanya ṅụwa. Ṅụọ mmanya, ṅụọ mmanya, ṅụọ mmanya, mmanya gwụ, akụkwa ịgba. Mmanya apụta, aṅụwa mmanya. Emekata eje butekwa ịgba, akụọ mmanya apụta, aṅụọ mmanya. Ọ ya ka emekatazi. Mmanya wee gbuwezie mbe na ụmụ ya. enweghịzi onye ma ebe ọ nọ wee lahụ ụla ụla buchara ha ha alahụchazi ụla chi fo mmanya fụ onye ọbụla n'anya mbe wee cheta ịgba ya o wee jee chọwakwa ịgba ebee ka ịgba dị ebee ka ịgba dị o wee bụrụ na a hapụrụ ịgba n'ilo mmiri wee zoo n'abalị ahụ wee matọrọ ya ịgba mbe wee tie nkwa m onye ka m ga-akọla aka ịkpa aga m n'azụ Mbe wee dafee azụ daa n'ala ee ka o kubie. Nwunye mbe, Anịm nwunye mbe wee jee buru mmiri wụọ mbe yii. Binye binye binye binye ị nwụọ ka m na memezie gịnị? Ị nwụọ ị ya hapụrụ m ndị nna gị. Ị ya enecha m anya otu a nwụọ hapụrụ m ndị nna gị. Anya ọ dịkwa gị mma? Mbe wee binye. Negharị anya negharị anya ihe ọ yiri eme, o wee gbapụ ya ọsọsọ. Wee jewekwa chọwakwa n'ọnụ ahụ ebe o si wee bute ịgba a. Ọ chọkata ya wee fụ ya. Wee bụrụ na mkpụrụ akị ịgba ọ hapụrụ ebe ahụ ka dị. O were oku wee tie. Tụtụta mkpụrụ akị ya. Ụkwa ọzọ ya adakpu n'ime ọnụ. Mbe wee jetụga nso n'ọnụ ahụ. were akị ya tụkpunye n'ime ọnụ ahụ wee chụrụ ya ozugbo bawa Ọ- ọgba- ọgba- ọ batakwa n'ime ọnụ o wee fụ na akị ya ahụ dabikọrọ n'ihu ya ebe ahụ o were ụkwụ gbachakpukwa ya akị wee dababazie n'ime ọnụ mbe chụrụ ya na-agba ka ọ chụzie akị a wee bataluo n'ime ala o wee fụ ndị mmụọ ndị mmụọ fụ ya ọ na-elezi anya ka ha taa akị ya onye ọbụla na-ele ya anya o wee bido akwa obebebebebe ọ daa ya obebebebebe ọ tụọ onwe ya obebebebe o buo aka n'isi eze ndị mmụọ wee sị ya nwayọọ ọ gịnị mekwa mbe wee sị na mkpụrụ akị ya dabi- dakputere n'ime ebe a na ha marakwa ihe ha ga-emeli ya ọ sị ya ngwa tụtụrụnụ mkpụrụ akị gị nawa ọ sị ya ọ dagoro n'aja m achọzirọ ka ọ tawa akị dara n'aja mbakwa na ha mara ihe ha ga-emeli ya ka ya na ndị be ya lie ife eze ndị mmụọ sị "Ah, ọ dị mma eze ndị mmụọ mee aka otu a obere ịgba pụta ya n'aka aka nri o mee aka otu a nnukwu ịgba pụta ya n'aka ekpe o wee nye mbe sị ya ngwa were ofu mbe wee buru nnukwu ịgba nke dị ya n'aka ekpe eze ndị mmụọ wee sị ya ngwa buru ịgba naba i je ị kụọ ya ihe ọbụla pụtara na ya i lie tupu a na-ekwucha

ka a na-ekwu ka a na-ekwu ụmụ ahụhụ niile na-agba agba na-ata ata wee si na ịgba a pụta ma agbụsị ichekwuliche ma aṅụ ma ebu ma akpị wee ju n'ime ụlọ mbe wee gbaba ya na ụmụ ya o wee gbapụ ha chidi ọ gbagide ha gbagide ha gbagide ha ha wee nwee ike jisi ike fụ ebe ha si kpọpee ụzọ gbanaga mbe pụtara n'ụtụtụ ma ya ma ụmụ ya ọnụ ha azaa isi ha azaa ike ha azaa onye fụzie mbe ajụọ ya nwoke ọ gịnị dị nke a o wee sị ha na ọ kwanụ mmanụ aṅụ o butere na ikwu nne ya mgbe o jere ebe ahụ Ọ mahụ na aṅụ agbago mmanụ aṅụ ahụ. O wee natazie lachaa ya. O wee na-etozi ya ebe niile. Mana ọkwa na ibu ka ọ na-ebu ihe a na ọya ọya ọya taa dị mma, ọya kwa dị mma. Ha nwee ndị o wee sị ha asị. Ha wee sị ya, Nnabe, isighọkwana na ntị edo ahụ, mana ya dịba. mbe wee na wee na-elekọta onwe ya sị mba o sọsọ ya ama nlikwanụ ahụ ụfụ a sọsọ ya ama nri ahụ ụfụ a wee jee kpọkọnata ndị agbata obi ya sị ha bịa nọ n'olili gbara ma ewu ma ezi ma atụrụ ma ọkụkọ kpọkọnata ha sị ha bịa nọ m nso ha bịa ka ha bịa rie oriri mbe wee kpọbata ha n'ime ụlọ kpọchisie ụzọ wee meta ọnụ mpio ebe ọ ga-esi pụ n'azụ ya o wee sị ha ha na-agụ egwu ka ọ na-akụrụ ha ịgba nri na ofe o wee bido titikoko titikoko ịgba nri na ofe tirikoko titikoko ịgba nri na ofe kporokpoto kporokpoto ịgba nri na ofe kerekete kerekete ịgba nri na ofe ka a na-ekwu ka a na-ekwu aṅụ agbụsị ichekwuliche ebu akpị wee si n'ịgba a wee pụta wee dara ụmụ anụmanụ niile a wee sụba ha akwụ mbe wee mepee ọnụ mpio wee wee pịọpụ mechikwa ya o wee nalie ahụhụ a- akpị wee gbagidezie ụmụ anụmanụ ndị ọzọ niile a gbagide ha gbagide ha ha jisi ike nweta ebe ha si wee mepee ụzọ wee gbapụta ha wee chọwa mbe ha wee chụwa mbe ọsọ ha wee chụwa mbe chụgide mbe chụgide mbe mbe na-agba mbe agbagidezie ike gwụ ya ọ maghịzi ihe ọ ya-eme mbe wee mikpuo n'ime okpokoro ya tụsa n'anị ụmụ anụmanụ niile a ha gbafete ha echekwa na okwute dabi ha agbafelie ka na-achụ mbe agbafegide gbafegide gbafechaa mbe wee pụta nyoo ọ fụ na enwezi onye na-abịa n'azụ mbe tọnụ azụ nachighaa wee na-ezogharịzi ọ gagide gagide ọ fụkwa anụmanụ ọzọ o mikpuo n'ime okpokoro ya ọ dị ka okwute dabi Nke a mere na rukwe ma taa ma echi, mgbe ọbụla mbe jakatara n'ụzọ wee fụ anụmanụ ọzọ, o mikpuo n'ime okpokoro ya maka na ọ bụ onye a na-achọ achọ. A fụ ya, a kụọ ya duka duka, ọ bụrụ ya. Ụbọchị niile bụ maka onye oshi. Sọ otu ụbọchị bụ maka onye nwe ụlọ. E jide onye oshi, ọ kwụọ ụgwọ ihe niile o zuru. Otu ụbọchị, nkata ga-ekpudo onye arụrụ ala. Onye ọbụla wepụ aka enwe n'ofe maka ọ bụhụ aka mmadụ. Ifo chakpii! Waa! Daalụnụ ka emesịa. Ndewo Maazị.